ndewonụ ụmụ Igbo niile ndewonụ aha m bụ Maazị Siemese nna akụ Maazị otu a ka ọ dị n'ụbọchị nke taa anyị na-ewetara unu Igbo CNN anyị nọ na Kemfak Hotel and Suites na Queen's Lodge room 301 na-ewetara unu akụkọ nke taa ngwa geezie ntị ma ọ dị n'isiokwu anyị ndị egwu bọọlụ Bayern Munich edowela azụ ndị egwu bọọlụ Barcelona n'ala pịawa ha azụ sụọ ha ka akwụ ma gwọ ha ka abacha n'ịsa ha ọkpụrụkpụ goolu asatọ akwara akwa wee nye o hmm. mana chere goolu abụọ anyị nwa ndị Barca nyetekwere na ihe eti ya
ya ahụ nyere goolu a na-ekwu mgbe anyị gara ịgba ndị egwu bọọlụ Barca ajụjụ ọnụ n'anya mmiri ha sịrị na ihe a bụ ihe aka gwara na ọ bụ ọgwụ ndị Bayern gwọtara n'arụsị Ọkịja ka ha ji wee kechisie ha ọkpa ka ha ghara ịgbata bọọlụ ọfụma asịnụ m ife a wụ ọgwụ apụtara m ife anụ ekwu a na-ekwugheri na mwute ha gara n'ihu kwuo na onye nke ha jiri wee nwere hope bụ official ewu iko mba ụwa nke pụtara goat n'asụsụ bekee

ha were ọgwụ nye na the whole field amadị m na ndị a plan like that amadị m ka ha si wee kwado don nwere nsogbu adịrọ amụtago m ihe na nke a na maka na a sị na ọ bụrọ mgbe nwata bufuru mmanụ ka e ji apịa na mgbagwụfegoro okpeyi Bayern Munich ọkwa mụ akụrụ mere dịka anyị ngwa nsogbu adịghị chebere m last leg Bayern Munich chebere m last leg ọkwa ị hụrụ arụsị Ọkịja mmebute ọgwụ nke m mmebute ọgwụ nke m chebere m last leg anyị ga-ama mbe naabọ nke wụ oke mama thank you ị gbalịala bye bye ọ dị egwu hmm. ọ dị egwu m sị gị na ọ dị egwu nwoke ibe m ọ dị egwu ya dịwa ife mere mere emego ọ dị egwu nke nke dị n'iru ka nke iru ka kọrọ nke iru ka nke iru ka ndị fans Barcelona nọ n'iri uju kemgbe abalị abụọ ụfọdụ n'ime ha eribeghị nri

onye nke nneta akụkọ anyị zutere n'ime ahịa Upper Iweka ebe ọ nọ na-ahịkasị onwe ya nke ndị oyibo na-akpọ break dance ọ dị egwu Chukwuzitere Michael Odakpuenyi bụ nwa afọ Nkanụ nke dị na Enugu steeti onye nke na-ere ahịa ọkpa na Enugu Park ezigbote ahịa ọkpa ezi gosi bụ egwu ihe kasị ọ dị egwu geenụ ntị ọ dị egwu n'okwu ya ọ sịrị na ọ bụ ebe ọ nọ na-ere ọkpa ka o ji wee chọpụta na akara aka ya bụ ịgba egwu breaking dance Mm, otu a ka ọ dị ngwa hụzienụ Chukwuzitere n'ihu ọrụ Thank you.
chukwu zitere ngwa nwa aka ọgwa efugo ngwa nwa aka nna n'otu aka ahụ anyị gara n'ihu ịgba Michael Jackson ajụjụ ọnụ na mwute ọ sịrị na hapụ ndị ahụ ndị ahụ ndị ara ihe dị otu ahụ adịghị there is not ọ dịrọ possible Mmụọ ya nwụbụ onye nwụbụ onye m nọrọ n'ụwa a. Aka m nọ ebe m nọ na-ezu ike hapụ that person na-eme that thing n'ime ahịa ebe I don't know the person. Onye na-ekwu ya ọ na-ekwu onye ọ na respect kwa onwe ya n'ụwa a. Ana m ezu ike ebe a ọ na-edistọbụ arị m. Mụ a bụ Michael Jackson a na obere ihe na-ewekwa m iwe obere ihe na-ewe m iwe. Forget that boy. Ọ wụ mụ adịrị onye ahụ ihe ahụ ọ na-eme onye a na-emere onwe ya ọ na-emere ụmụnna ya. Biko biko si polisi chụwa onye a kpọchie onye ama m onye ahụ.